tamvetserani chonde musaupitirire uthenga uwu ndi wanu Ah, mtsiku la lero tikuwerenga buku kuchokera pa yesaya chapter 4 vesi yake la namba 1 kulekeza vesi yake namba 2 baibulo likulankhula mawu akuti ndipo akazi asanu ndi awiri adzagwira mwamuna mmodzi tsiku limenelo nati ife Tidzadya chakudya chathuchathu, ndi kuvala zovala zathuzathu, koma titchedwe m'dzina lako, chotsa chitozo chathu. Haleluya! Okondedwa, akunena kuti masiku amenewo akazi asanu ndi awiri adzagwira mamuna m'modzi, mwanjira ina adzakhala akazi 7 adzatenga mamuna m'modzi nanena kunena kuti, tonsefe tikwatira ndi iwe, koma tidzidya zakudya zathuzathu, ungotichotsa chitonzo kuti tizitchedwa kuti tili pa banja ndakhala ndikumva anthu ambiri ndikuwerenganso anthu ambiri ma social media akunena kuti tili nkulidikirira tsiku limeneli kuti ife tidzakhale onjoya chifukwa tidzakhala ndi akazi ambiri koma azidzadya zakudya zawo zawo okondedwa ndimafuna ndilankhule ndi wina wake pano ndimafuna ndimkumbutse wina wake pano kunena kuti masiku aja adafika ndipo tsiku lija lidafika zikutengera kuti iwe ukhale ndi chidziwitso ukhale ndi vumbulutso kuti uzindikire kuti kodi ndiwe ndani kuti uzindikire kuti kodi ndiweyo amene udakwatira naye mamuna amene kapena akudya zako zako mamuna amene akunenedwa apayo ndi mkhristu yesu akazi amene akunenedwa apayo ndiye mipingo ya lero okondedwa mamuna amene akunenedwa apayo ndi mkhristu yesu akazi amene akunenedwa apayo ndiye mipingo ya lero okondedwa mpingo wina uliwonse kuti mudzawufunsitsitse umanena kuti ukutsatira mkhristu yesu ndipo ukamapemphera umanena kuti mu dzina la yesu mkhristu koma kuti mukawufunsitsitse okondedwa mpingo uja ukuyenda mu njira zawo zawo ukudya zakudya zawo zawo ukuvala zakudya zovala zawo zawo okondedwa akati mpingo ndi akhristu amene amakadzadzana ku mpingo kona amatumikira sunganene kuti ndimaphunzira ku sukulu koma ku sukulu kosupitako sunganene kunena kuti ndimapemphera koma ukanika kukumana ndi anzako kuti muzisonkhana pamodzi ndikumamtumikira yesu tamvetserani baibulo linena kuti ndipo masiku amenewo akazi asanu ndi awiri adzagwira mamuna mmodzi okondedwa lero lino anthu ambiri ndi opemphera mamuna wake ndi ameneyo mkhristu yesu koma mayendedwe ndi awo awo lero lino anthu anakwatira naye mkhristu yesu ameneyu koma zakudya akudya zawo zawo lero lino anthu anakwatira naye mkhristu yesu ameneyu koma mayendedwe ndi azigololo pa sande likakwana akunyamuka kumapita ku tchetchi akuti bola iwowo azitchedwa kuti ndi opemphera masiku amenewo anafika kale zikutengera kuti mulungu akupatse chidziwitso mkati mwa moyo wako kuti kodi ndi iweyo amene ukutchedwa kuti ndiwe mkhristu koma zakudya ndi zako zako Ndi inuyo amayi amene mukutchedwa kuti ndinu opemphera mudakwatira naye Khristu Yesu, koma zovala ndi zanuzanu, simuwamveranso amuna anu. Tamvetserani, munthu amene amayendadi pamaso pa mamuna wake namamvera zimene mamunayo alinkunena, okondedwa, amakhala pa ubale wabwino, umene ubale wake kunja umaoneka kuti ndi wabwino komanso mkati mwa nyumbamo umakhalabe udakali wabwino. koma onse amene amanena kuti ine mamunayo ndangokwatira naye ine ndimadya zanga zanga kunja amaoneka kuti ali pa banja losangalala koma mkati mwawo mmakhala muli moto lero lino anthu ndiopemphera koma mkati mwawo muli moto chifukwa chachani ali nkudya zakudya zawo zawo lero lino anthu ndiopemphera koma sali nkuchiritsidwa chifukwa chani ali nkuyenda mayendedwe awo awo tamvetserana anthu adakwatira naye mamuna yesu amene koma mayendedwe ndi awo awo anthu adakwatira naye mamuna yesu ameneyu koma makhalidwe ndi awo awo anthu adakwatira naye mamuna yesu ameneyu koma machitidwe ndi awo awo osati amamuna khristu yesu zimene ali nkulamula iwe kumavera ayi ndimafuna ndipemphere ndi wina wake kuti nkutheka kuti ndiwe mmodzi amene udakwatira naye mamuna yesu ameneyu koma mayendedwe ndi ako ako ndimafuna ndilankhule ndi wina wake nkutheka ndiwe amene udakwatira naye mamuna yesu ameneyu koma zochita ndi zako zako mwachidule ndimafuna ndilankhule ndi wina wake nkutheka ndiwe wopemphera umakhulupirira yesu koma mayendedwe ako ndi oyipa koma machitidwe ako ndi oyipa zindikirani kunena kuti muli nkudya zanu zanu muli nkuyenda zanu zanu muli nkuvala zanu zanu yehova atichitire chifundo yehova atipatse vumbulutso kuti tikazindikire kunena kuti kodi ife tili nkuyenda tili nkuvala zathu zathu koma ti- tikungotchedwa kuti ndife anthu opemphera mu dzina la yesu khristu wa ku nazareti yehova akupatseni mavumbulutso yehova akubwezeretseni pamaso pake yehova akupangeni kukhala omvera mamuna yesu wa ku nazareti Ambuye akudalitseni mu tsiku la lero. Khalani Mkhristu wosadya zake zake, wosavala zake zake, wongotchedwa kuti ndi Mkhristu. Musakwatire naye mamuna Yesu ameneyu koma nkumayenda mu njira zanu. Kwatiranayeni mamuna Yesu ameneyu koma mudziyenda pamaso pake. Ambuye akudalitseni mukhale ndi tsiku lopambana. Amen. Ngati mukukhulupirira, pangani like, ndi kupanganso share komanso follow kwa abale ndi anansi. Amen.